okwu ọma ka m ji bịa okwu ekele ka m ji bịa mana before m bido a sị m na m na-eji 50,000 wee awalị ndị okenye anyị ọjị youth biko na eji m 50,000 wee na-agbara ụlọ ọrụ ndị mama anyị ndị nne anyị eji m 50,000 wee na-agbara ụlọ ọrụ ekwuru m na okwu ọma ka m ji bịa were ekene wee na-abịa bikoni nke izizi bụ na nwa unu bụ n'ọgbọ wee na-agwa unu na-apụta wee na-ayọ unu ayịyọ na m na-azọ ka m chịa nando nke bụ eziokwu bụ na ọ gụrụ anyị bụ ubarunisioye agụụ as a community na o tego anyị jedebe ụmụ anyị niile zuru ezu wee apụta e wee nene anya sị ka anyị mebe ife ọma n'obodo na-emebe ife ọma wee kpọta sị ka e mee primary wa abịa meelụ anyị primary n'ama ka e mechara the primary ubarunisioye wee turu ugo because ihe m ji sị na ubarunisioye turu ugo bụ na mụnwa win bụ onye ubarunisioye ka m bụ ụmụnne m

o nwere onye chinedu uzodigwe bụ udude mejọ na primary eji m afa chinedu na-asị sị gbayalị wee na-ekwu na o nwere otu bụ otu ọnwa na o nwere otu bụ otu udude nke a bụ nke ịbaa m nke ịtọ m na-ekwu onye ọbụla na-akọ ọnụ ejikwana afa ọnwa wee na-akọ ọnụ na m ezigerọ ya onye ọbụla na-akọ ọnụ udo ka m chọrọ udo ka mma udo ahụ anyị abatagokwu ọ bataghị abata bikoni ana m ayọ onye ọbụla ọchịchị a na-azọ na ọ bụ sọsọ okechukwu uwadiegwu engineer na akachikwulu nwakọ na-azọ ya na nando n'isinyi Ife ọma wee mee ọ bụrụ na akachukwuru na-achị nando nke taa ọ na-adị mma ka e si eme election bụ na governor na-achị achị wa akwado second tenure ife o ji eme election bụ ọ pụta na ụzọ si otu a ga ebe a na ọ mụa lụlụ na ụlọ akwụkwọ si otu a ga ebe a na ọ mụa lụlụ na ụlọ ọgwụ si otu a tụ ebe a na ọ mụa lụlụ Lee na ọrụ ndị ka na-aga aga. Lee na ndị na ive m na-ayọ unu bụ n'unu tụghasịarị m akwụkwọ a ka m wee alụtọpụ ọrụ. Anyị ncha niile bụ mmadụ ka anyị bụ. Mmadụ anyị bụ bụ na anyị nwere uche. Ụbansi oyo ka anyị nọ ebe a. Ụbansi oyo bụ ụbansi oyo obi abụ. Anyị maalụ Ani ọ na-elelị na ụbansi oyo, ego ọ na-analị na ụbansi oyo na ọchịchị Kachukwu Nwankwọ. Ọ bụrụ na ị na o nwere ofu dozer kpụrụ ụzọ na ụbansi oyo a sị na ọ Kachukwu Nwankwọ dutelụ, biko onye wenye aka enu ebe a, o kwuo onye. Ọ bụrụ na ị na o nwere ofu nwaanyị anyị dị ime jere n'ụlọ ọgwụ mụọ nwa na ụbansi oyo a sị na ọ Kachukwu gbatara ego ya, gbatara ya n'ụlọ ọgwụ sị kwuo onye ọ bụrụ na ọ nwere mbọsị transfọma mebiri a sị na e si na ego a natara na development levy because ego a ive a na-akpọ ya bụ development levy development ya nwa bụ ọkwa n'obodo ka e ji ya emepe ọ bụrụ na ọ nwere ofu one kọbọ asịrọkwa m asịrọkwa m ten naira one kọbọ e mere sị kwuo onye ive dutelụ mụ na ndị otu m bụ ka anyị dokwe na ive ive dute mụ na ndị otu m bụ ka a male mmadụ asịzi n'unu na ego a na-abatara ọ na na ndụ ego na-abata ive na-abata from government money na-abata ya na-eli eli mana unu nye aka wee tinyere m akwụkwọ nwere anything ị ga-abata ị ga-ele ele Ya bụ nkwado ya. biko na a sịkwa na nwa a mụrụ na mmụọ na-ebumere obodo ngana ụwa dị egwu ma bụ ọṅụ bụ nna m

ndị na-akwụba aka ọtọ famili na-emegbu ibe mma mma eme kichọ na mma emekerere ive unu tụrụ anya n'ọchịchị a ayịyọ m na-ayọ unu bụ ayịyọ ekpere wa na-agwa unu akara m wa achịba achịba mana onye na-achịkịta bụ president general na-achịnị enenego anya bụ na onye na ndụ na-eweta bụ onye ebelibu na ọ ya eme mma na-advise onye na-achị na ọ ya na-eje sọvaisi m kịta pụta pụta Obi ekwe ekene ụmụ unu. Ndị nna mama. ndị nne m ama o biko ni ọ vice second vice omega bụ ife a second vice ya na omega yi achị bụ ife a ọ maka na ọ nele anya vụ na ọchịchị enwere vice enwere prezidenti enwere sekretrị ekechara ọrụ eke apụta n'ọchịchị eke ọrụ si were ọrụ nye onye nke ụdị esi wee kee so vee na-enega anya vụ na ọchịchịrị gbalị n'ebe anwa ba nọ ma wee apụtaba ebe ive dị onye na-aga for vice m biko neeni ya anya n'iru na 5 Jenụwarị

biko that day a na-afụ ya na atụnyere ya akwụkwọ ndị nna m ama biko ni ọ treasurer Nando dị ive nke na-achị achị na ọ bụlụ na onye pụtara ebe a na anyị ncha niile gbakọ aka ọnụ na-edokwe Nando ya ka ba ji wee bata na camp m sị na anyị ncha niile ya anyị wee dokwe Nando biko ni that day etiela ọba biko ni ọ nwa Chukwudi Ọnụgwa Obiọra Ọnụgwa n'isi ah, biko onye na-aga bụ financial secretary mụ biko neeni ya anya na that day ọ pụta ka atụgharịa akwụkwọ na anyị ncha niile ya enekwa anya na Obinna Alaefuna

Ụbansi Oye ekene m unu biko ọ Mmadụabụchi Okwuevuna onye mmụọ agwọ ọ nyanwa nwanne ibube bụ ike na-eme ọ nyanwa na-aga for PRO 1 Thank you. ọ bụ Osita Ikemefuna nke e ji mma e ji egbu ndị ilo mali ọ nyanwa na-aga for PRO2 n'aka m na-atọ ọzọ ya ekele m unu Ụbansi Oye ekele m unu ọ ụdọ ọlụ nwa udene bụ ọna ọ nyanwa na-abịa for PRO Nando general under my bikonu sekretari general Nando kita bụ onye Abube ka ọ bụ ọ nyanwa na-abịa for sekretari general under my tenure Kingsley Abisi mana nwanne ya nwaanyị nwụrụ nwanne ụny- eh, nwanne nwanne ụnyaa so n'ọnọdụ ọ bụ na ọ bụrọ ya akara m iwelitekwa ya aka elu ka Ụbansi Oye be anyị fụ ya so bikoni ive m ji wee akpọlite onye ọbụla n'ọnụkwụ n'ọnụkwụ na Nando bụ ka ọ bụ na anyị ekego ọlụ ka egbu ọlụ mma nọọ ife Nando ka e na-eme ka e mee ka ya chee na o nwere any part of Nando a rapụ wee na-agwa unu na-ayọ unu bikonu na 5th Jenụwarị ndị mama anyị biko onye ọbụla gwa nwa ya ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị nọ n'ụzọ nata na ọkwanị ọchịchị na gọọmenti na omepe obodo e nwee ndị ezigbo mmadụ nọ n'obodo Ọ va ga-enye aka na ọ bụrọ ndị ya eji nkata wee na-echu mmiri nke ọbụla e weta ya uwomụ na akpa va. Mgbe m gwara eh, Ụbansi Oye okwu last time, a sị m ya nee m anya n'afọ na afọ m eye ebuke n'eruro ka ọ dị. Ghọtago? na ego obodo ya abatadị na m ya eji ya lụlụ obodo ọrụ wee nọdụ n'ama Ụbansi Oye na-agwa unu na ive niile Nando ji biri kwụ anyị n'azụ wee gwa anyị na ayịyọ anyị na-ayọ unu bụ na-etinyenụ anyị n'ekpere na mụ na ndị otu m ga-emake sure na anyị ga-edokwe Nando nke izizi m na every year anyị ga na-agụ akaụntụ na ego one abata na Nando na ego one ka eji lụọ ọrụ na ebe a na-alụ dị ọrụ na ego ọ na-ebe ọrụ dị a ga na-eme ya every year na a ga na-eme ya because ka o ji waa dị kịta ego niile na-akwụbata na Nando Nando enwerọkwanụ akaụntụ na ọchịchị nke ndị na-achị achị kịta nkwa ọzọ m na-ekwe unu bụ na anyị na-abatara anyị ga-emepere Nando akaụntụ o nwerọ one kobo mmadụ ya-enye mmadụ n'aka ive ọbụla a ga na-eme na Nando anyị akwụọ ụgwọ na akaụntụ enwee rekọdụ enye mmadụ risiti ama na ụgwọ ọ kwụnyere na akaụntụ ka eji nye risiti ọ dị official maka echi nke ọzọ anyị na-ekwu bụ na site n'ụmụnna chairman ụmụnna na chairman obodo na president general na executive be ya na-eme mitin four times in a year because na president general aya na-amazuchere ive na-eme na ụmụnna mana chairman ụmụnna bịa mitin ekwuo challenges ọ na-enwe n'ụmụnna ya chairman obodo bịa mitin okwuo challenges ya na-enwe n'obodo ya va na president general akọsịa a waa malụ na Nando bụ Nando anyị ncha nkwa ọzọ m na-ekwe unu bụ a ga na-agbakọkwanye ego ole si na Ubarunisioye abata ego ole si na Abube Ndị Ụnọ abata ego ole si na Agbudu abata Ebe ego ka abata ka a ga na-alụkwa ọlụ more ebe ndị nke ọzọ because na ọlụ a ga na-alụ bụ na a ga na-ewete the account n'ọkwa na ebe a si from nke ndị a na ebe a si from nke ndị a mana ama m ejiri okwu wee kwugbu unu na ayịyọ m na-ayọ unu ọlụ a ga-alụ alụ riri nne ive a ga-eme eme riri nne Ee, enwego m manifesto dee ive niile m maalụ na ya gbasara ụmụ nwaanyị anyị ma ụmụada anyị anụpụrụ anụpụ ekwuru m na a ya-enwe platform ụmụ Nando niile jeli na di na mba na ya na-emekọta mitin ọnụ ka amalụ mkpa na-akpa va malụ nsogbu a na-enwe malụ ive na ka e mechie oche ọ na-emechi ọrụ ekwere m nkwa na a ya enwe platfọm Nando niile n'obodo oyibo ga-eji wee na-akpakọrịta nkata E na-ekwukọlite okwu amalụ ka ha si na ọkwa na ọ nọ n'ụlọ ee nọlọ onye nọ n'ezi onye nọ n'ezi nọlọ onye nọ n'ụlọ na a ya na-eme ozi na mmadụ n'obodo oyibo ọ bụ na ọ bịarọ ụlọ four years a ma na-anụ onu ya na ọ ya enwe ebe a ya na-eyetie a na-anọ mitin na-anọ zoom mitin with ndị n'obodo oyibo ma na-atụ alo na ive a ya na-eme wee na-ekwezi unu nkwa na bikoni na ọ bụ na e vootu anyị in na ọ ya enwe mbọchị a ya ewete ga-abụ ya Nando Day ọ bụ egwu ka ị na-eti ive ọbụla ị na-alụ ị ya agbadata na nkwọ na Nando Day anwa a ma na-anụ nwaanyị amara na ọ sọsọ anwụrị ka ndị Nando ya anọ na-enwe na-avụkọrịta ụmụnne ha na-enwekwara na ụmụada anyị macharị mma ọbụna o nwere ive anwụrị ya na-eme gbanatazi ụlọ ụfọdụ adị na ọkụzụ na-agba disemba ụfọdụ adị na ụmụ erim ive niile na anyị ya eme ive anwụrị ya na-ebunata ụmụ anyị ka ụmụ nwoke anyị wa na-avụ ụmụ nwaanyị anyị ka wa na-anụkọrịta di na-enwekọrịta aṅụrị so biko ni program anyị nwere luru 50 ma mma agụbarọ andịba ncha niile bụ nke ọbụla anyị chere echiche ọfụma wee wetie wee na-agwa unu na unu nye aka tụnyere anyị na anyị ga-emake sure na Nando ya anọzi karịa mma n'ebe anyị mitiri ya na ọ nya bụ nkwa anyị na-ekwe unu Nando ekenee m unu Nando ekenee m unu Thank you.